kwambiri okondedwa athu omvera ndipo mission iyiyi ndi ya do or die kapena kuti swim or sink ndi mission yoopsa kwambiri kungophethira mutu wapita iweyo kulibe ndi malemu koma poti izizi ndi nkhwazi za ku Area 30 ku Lilongwe ndiye sizingakhale kuti ndi malemu ayi zitha kukhala ma shuhada inu pali komwe mudamvapo inuyo ophunzira wa bwana athu Muhammad swallaallaahu alayhi wasallam omwe adamwalira ndiye anthu nkunena kuti ndi malemu mudamvapo zimenezo kapena kuti marhumu kapena kuti ochitiridwa chifundo ndi Allah? Inu, ndi madolotu awa, awatu ndi madolo amene tikukamba za iwo. Inu, zoona mukatchule swahaabi kapena kuti ophunzira wa Mtumiki wathu Muhammad swalla Allahu alaih wasallam ndiye muzikanena kumapeto kwake kuti ah rahmatullah alaih? Ah ah. Inu, mwaganiza bwa? Kupepetulidwa chani? Awa zawo ndi za radiyallâhu ta'âlâ anhum. Timapemphera ridhwa ya Allahu subhânahu wa ta'âlâ. Timati Allah asangalale nawo, kungoti ukatchula mikango imeneyiyi zimavuta kungodutsamo okondedwa athu omvera, inali squad yovuta kwambiri, anthu a make zotsogola, mikango ya model ya highest class ever, za ophunzira a aneneri. Mwina kapena mukhoza kuona ngati kuti tikungokakamula kaya tikuchita bwanji, lozani anu ifeyo tiwaone, amene mukuwataila mtengo inuyo kuti. idali mikango yeniyeni, anali ophunzira enieni, aneneri a Mulungu Allahu subhânahu wa ta'âlâ. Lozani anu, ifenso tiwaone, athu ndi amenewa awa amene tikukupatsiraniwa. Kapena inuyo mukufuna kuti tigomere ndani? Ngati tisagomere ma role model athu opambana ngati amenewawa, mufuna tigomere ndani? Mukufuna anthu omwe sadaleredwe bwino ndi makolo awo kuti ndi amene akhale ma role model a ifeyo? Ma gay zoona akakhale ma role model a ife? Ma homosexuals akakhale ma role model a ife? Anthu osilira amuna anzawo, munthu akasilire mwamuna nzake, ameneyo akakhale role model wa iwe? Momwe amaumira akatumba a mamuna nzako, iwe ndiye jijirijijiri wokondedwa athu omvera, kwinaku akumakukanda nkumakukhula ndi ndevu ndiye nkumati chiyani wokondedwa athu omvera? La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Iweyo amene ukutsogolera kampeni imeneyiyi yakuti amuna azikwatirana amuna okhaokha, amako a iweyo akanatengana ndi mkazi mzawo, iweyo ukanabadwa? Dzibwana eti? Musatikwiyitsepotu apa mwamva? Ndipo musandinyanse mukumva? iyi basi chabwino chabwino sizifuna mademo sizifuna mademo zikufuna kukambirana ndi adindo zikufuna kukambirana ndi adindo ndi nkhani ya contact and dialogue kungoti tisaname mchitidwe okwatirana amuna okhaokha ndi umbuli wakale ndi umbuli wakale sichitukuko sichitukuko ndi zamazoba ino ndi zachikape and we condemn it in the strongest term we condemn it in the strongest term chabwino chabwino omvera anga mikango panopa yalowa mu mzinda okongola kwambiri wa tustur ndipo monga ndanena ndati out of 300 amene adachoka kunoko kuphatikizapo mtsogoleri wawo amene ali Majiza afika kumenekoko 80 okha, 220 amezedwa ndi madzi mu chitanelo chija, chitanelo choipa kwambiri, chitanelo choopsya chija, wokondedwa athu omvera. Kungoti ndakuuzani momveka bwino kuti anthuwa si malemu, koma ndi mashuhada, anthu ofera m'njira yake Allahu Subhaanahuu Wataala, njira yofalitsa chipembedzo chake. amene wawa amatchedwa mashuhada akakhala mmodzi timati shahidi ndanena kuti samakhala malemu ndanenetsa kuti samakhala malemu kapena mwayiwala okondedwa anga omvera ati mutidziwe kapena mwayiwala kapena inu ine sindidanene panopa kuti bambo ake a abdullahi bunu haramu radiyallahu taala anhuma ali abdullahi bin haram ataphedwa ndi msilamu mnzake akuganiziridwa kuti ndi kafiri pa nkhondo ya uhud inu sitidanene pano kuti adayikidwa konkuja m'mbali mwa phiri la uhud sindidanene pompo pa nthaka ya nkhondo sitidanene zimenezi Inu sitidanene pano kuti kumene kuja kudali minda yawo Maswahaaba, sitidanene? Ndipo Muawiya radhia Allah Taala anhu munda wake popatutsa madzi mmunda nthawi ya ulamuliro wake Muawiya bun Abi Sufyan radhia Allah Taala anhu madzi adasefukira kunali ngati kuti kwadutsa Cyclone Freddy wakumeneko. komanso wa nthawi imeneyoyo, ndipo panthawiyi n'kuti ndi m'zaka za m'ma 40 kupita kumtunda pambuyo pa msamuko wawo Abwana athu Muhammad swalla Allahu alaih wasallam, ndiye madzi adasefukira kenaka n'kudzafukula matupi wa omwe adafera pa nkhondo imeneyi, nkhondo ya Uhud, ndiye Maswahaaba. mu sweet Madina sweet, atamva izizi adathamangirako kuti akawakwirirenso matupi amenewa ndipo mmodzi wa iwo wa maswahaba amenewa omwe adathamangira kumenekoko ku Uhud anali Jabir bun Abdallah bin Haram radiyallâhu ta'âlâ anhumâ ndipo adakapeza thupi la bambo ake amene ali Abdallah bin Haram lili fresh koma patapita zaka fote chakuti. lili fresh ndi magazi magazi ali fresh ngati kuti amwalira tsiku lomwelo limene amafukulidwa mmanda ndi madzi amenewo okondedwa athu omvera okondedwa athu omvera ndakhala ndikunena kuti jannah ndi ya madolo jannah ndi ya madolo inu jannah si ya anthu wamba ndi ya madolo ndipo awawa adali madolo Kodi inu sindidakuuzeni kuti nenani zanu ifenso timve nawo, komanso lozani anu ifenso tiwaone? Lozani zanu kaye, ife tione nawo abale, tione nawo. Ndiye ndisamve wina apapa akunena za asilikali athu omwe adaphedwa m'chitanilo chija ndi madzi a m'chitanilo chimenechichi, chitrench chimenechi. Kuti malemu tiyambanapo. Mukangoyerekeza kunena kuti malemu tiyambanapo okondedwa athu omvera. Chifukwa umboni apapa ndakupatsirani, umboni ndakupatsirani, ndipo patapitanso zaka zomakwana ma 380, konkuja ku Uhudi pajansotu kuli manyumba kumene kuja kuli midzi, kudamwalira mwana wamng'ono. Ndiye anthu ataona kuti ku Baqi. kumanda amene ali m'mbali mwa mzikiti wa Mtumiki salla Allah alaih wasallam, ataona kuti kwatalika ali, ah apanso sipali manda, tiyeni tingotani, tiyeni tingoika nawo pomwepo, ndiye adayamba kukumba, pamene paja akukumba adadzamkhapa mmodzi mwa ma Swahaba amene adakwililidwa pamene paja, patapita zaka 380, adamkhapa iyeyu, kungomkhapa adangoona magazi nthawi yomweyo. Nthawi yomweyo boma lidalamula kuti kunoko osaikidwanso maliro ena aliwonse. Aliyense amene wamwalira kuno muzipititsa ku Baqi-il-Gharqad, azikaikidwa kumenekoko ku manda odziwika bwino, manda a Baqi amene ali mkati mwa mzinda wawo wa bwana athu Muhammad sallallâhu alaihi wa sallam, mzinda wa switi, Madina switi. Chabwino, chabwino, ndipo paja ndanena kuti mikango yake Allahu subhânahu wa ta'âlâ yalowa mu mzinda wa Tustur. ndipo yatulutsa kale maupanga ake ndipo panopa mwachangu changu apanga attack ma guard amene amagadira pa chi gate cha mzinda umenewuwu. Sizachibwanabwanatu okondedwa athu omvera koma asilamuwa amabaya pa mtima penipeni pa zifuwa pawo pa ma guard amenewawa kuti akangoti wabaya asakwanitse kukuwa ndipo pamene ndikunena pano asilikali athu athamangira pa chi gate chimenechichi ndipo chigeti ndi chomwe mukuchionacho chikutsegulidwacho komanso ma Takbirat ndi amene mukumvawo pakamwa pawo asilikali athu aja okwana eyite ndipo monga mukuona kuti asilikali amene anali kunja amene adaiyika town imeneyi under siege nawonso alandiranso ma Takbirat ndipo akuthamangira ku chigeti kumenekuku ndipo akuthamanga ngati dzombe kukaibutsa nkhondo okondedwa athu omvera. Ndipo pamene ndikunena pano asilikali athu 80 aja akumana ndi asilikali amene akuchokera kunja, chimene ndi chigulu cha asilikali athu amene adaika mzinda umenewu under siege, ndipo pamene ndikunena pano nkhondo yabuka, nkhondo yoopsa kwambiri, ndipo dziwani kuti asilikali okhulupilirawa amalowa mumzindawu kum'bandakucha kwenikweni. kwa tsiku limene liri, ndiyetu chinkhondo cha nkodzo za pusi chidabuka pakati pa asilikali a Chisilamu ndi adani ake Allahu Subhanahu wa Ta'la omwe ndi atsogoleri ofalitsa ukafiri. Ndi chinkhondo choti siidaonepo nkomwe history chinkhondo chonga chimenechi, okondedwa athu omvera, potengera kuopsa kwake ndi kuchuluka. kwa asilikali kwake omwe adaphedwa pa nkhondo imeneyi okondedwa athu omvera ndipo nkhondo ikuyendadi mulendo wathu sabata ino Majzaatu bnu Thawr nkhondo ili mkati adangoti diso pha pa al hurmuzan ndipo sadazengereze adamuthamangira komweko ndipo adamukhapa ndi upanga wake ndipo osachedwetsa asilikali achi kafiri adamuzungulira al hurmuzan kumuteteza mtsogoleri wawo koti adabisika Al-Hurmuzan ndipo kenaka adawonekanso Al-Hurmuzan uja ndipo chimsilikali chathu chija, chi field marshal chathu chija chidathamangiranso konko ndipo pamenepa padavuta kwambiri, panali chako, changa, wina aliyense wa awiriwa Al-Hurmuzan ndi Majzaa akukhapa mnzake. Adakhapanadi ana amuna, koma upanga wake, majzaa, sudateme. Pomwe upanga wake, mdani wa Mulungu Allahu subhanahu wa taala Al-Hurmuzan, udadzachitema chiphona chathu, chi majzaatu bnu Thawr, amene ali mulendo wathu sabata ino, majzaatu bnu Thawr, chidagwa chimsilikali chathu pambuyo pakugwira ntchito yolemetsa kwambiri. Pambuyo pa kugwira ntchito yolemetsa kwambiri, Maswari'ur rijalu tahta bulughi tama, ndi zoonadi okondedwa athu omvera kuti amuna nthawi zonse adzafera pa malo pamene amalingalira kuti atafikapo. Kungoti mikango ndi nkhwazi zathu za ku Area 30 zidapitiriza nkhondo Pa nthawi yomwe chimsilikali chathu chinali chitagwa pansi, maso ake akuyang'ana kuvomereza zomwe chakwaniritsa ndi kupanga achieve pano pa dziko lapansi pa mission yake, Allahu subhanahu wa taala chimayang'ana ndi kuganizira ntchito yomwe Allahu subhanahu wa taala wakwaniritsa kudzera mu chimsilikali chimenechi. Okondedwa athu omvera, pajatu ndanena kale kuti asilikali a Chisilamu ataona zimenezizi. Adangokhala ngati kuti awabayira katemera wamphamvu. Forward ever, backwards never and I mean backwards never. Islam forever, Islam forever. Adapitiriza asilikali athu nkhondo, kumenya nkhondo mpakana chipambano chidatheka okondedwa athu omvera. Adachitenga chipambano, adani awo asakufuna, amayenera kuchipereka chipambano kwa eni ake amene adazolowera kupambana. Ndipo ngati mukukumbuka, okondedwa athu omvera, mdani wathu Al-Hurmuzan, amene anali ngati komanda komanso bwana wa anthu amenewawa, adani a Mulungu Allahu subhânahu wa ta'âlâ, pajatu ankadzigogoda pa mtima, pamene ndikunena pano ali m'manja mwa asilikali athu wagwidwa. Tamuoneni eti, maso thwanithwani ngati kuti amunamizira kuba etu. Basi chouluka chatera, chouluka chatera. Ndiwe kapolo wathu wankhondo iweyo Al Hurmuzan, ndipo lero sukudyatso chapati iyayi, lero sukudya chapati. Ndipo apatsidwe nsima ya kondoole ameneyo, apatsidwe nsima yokondola. Ndipo ndiwo zake mongomupatsa madzi azingosusa mmadzi. Munthu woipa kwambiri. Iwe zoona kumawasocheretsa anthu dziko lino lapansi? Zoona anthu azipembedza mafano, azipembedza anthu anzawo pano pa dziko lapansi? Iwe sukudziwa kuti ngati pali ukapolo wopweteka kwambiri ndi kupembedza munthu mzako? Basi ndiye ukuyenera kulandira chilango chowawa kwambiri. Zoona anthu akalowe kumoto chifukwa cha iwe buluzi ngati iwe? Ishh! Pepani, nkhani ndi ya maswahaba iyi, aona naye chochita ameneyuyu Al Hurmuzan. Ndipo dziwani okondedwa athu omvera kuti opititsa good news ku sweet Madina anyamuka kale. Akukapereka nkhani ya chipambano kwa mtsogoleri wathu asilamu Al Faruq Umar radhia Allahu Taala anhu. Ndipo patsogolo pawo akumuyendetsa Al Hurmuzan, pamutu pake pa iyeyo Al Hurmuzan pali crown yokongoletsedwa. ndi miyala yodula kwambiri m'mapewa mwake, atavala zovala za makingi zitalukidwa, zovala ndi maulusi a golide. Okondedwa athu omvera, kungoti anthu opititsa good news za chipambanowa kwa mtsogoleri wathu Asilamu amene ali Al-Faaruq Umar sadangotenga nkhani yabwino yokhayo, akuyenera kupititsanso nkhani yopweteka ya kuphedwa kwa chiphona chathu pambuyo poti chakwaniritsa zomwe chidalonjezana. ndi Mulungu wake Allahu subhanahu wa Ta'ala akuti, Wa ma baddalu tabdila, akuti sadasinthe n'komwe zimene adalonjeza n'zomwe akuchita. Okondedwa athu omvera, apapa ndikungowapempha She Ibrahim Daud kuti anyamuke adzibwera ku Malawiko ndi nkhani ya chipambano akakusangalatseni kumenekoko anzathu a Timutidziwe pomwe ineyo pakali pano ndikuyenera kutsagana nawo anzathuwa. Asilikali athu amene apatsidwa uthenga wabwino opita kwa mtsogoleri wathu asilamu Al Faruq Umar chifukwa nkhaniyi ndi mixed bag pali chipambano chimene chachitika komanso nthawi yomweyo pali madandaulo malingana ndi kuphedwa kwa chimsilikali chathu chi Majza'a ibn Thawr As Sadusiy. Akuti sadasinthe, sadasinthe nkomwe. Inu, anthu osintha angakhale mikango yake imeneyi zoona? Pamene ndikunena pano, okondedwa athu omvera, dziwani kuti Tustar ili mmanja mwa athu Asilamu, ndipo mdani wawo Al-Hurmuzan ndi uyo akukaperekedwa kwa Al-Faruq Umar. Koma nanu kungokhala basi osaima? Taimani tipereke ulemu omaliza kwa chimsilikali chathu chi Majza'a.